Oke ụmụ nwanne m ekene m ụnụ, asị m taa mara anyị mma. Ee, o nwere ihe anyị na-agbagha nnyaa. Ee, ofu nwoke ewee jụọ onye ọzọ sị ya, ọ bụrụ na agwụ bụ ihe ọma, ọ gịnị kpatara e ji atụ ilu sị na a na-ahapụ ebe a na-echi ọzọ gaba ebe a na-arụ agwụ? Ee, ka ọ jụrụ nwoke ahụ ajụjụ ahụ, ụkwụ ajụọ nwoke ahụ oyi, obi ajụọ ya oyi tupu m wee kọwara ya one or two things banyere okwu afụ a na-ekwu um a na-ahapụ ebe a na-echi ọzọ jebe ebe a na-arụ agwụ ọ pụtarọ na agwụ bụ ihe ọjọọ ihe ọ pụtara bụ na nke mbụ agwụ na-akpọta ndị na-eri ya mgbe a na-eme mmemme agwụ agwụ na-adị adọta ndị ga-eso n'ihe agwụ Nk- abụọ bụ na a bịa n'ịrụ agwụ ọ bụrọ oke mmemme agwụ bụ ihe mmụọ mana ichi ọzọ bụ ihe mmemme ihe oriri oku oriri ka mmadụ na-akpọ ikwu na ibe ya n'ibi n'ichi ọzọ na mmadụ nwere ike sụọ nri ji ya ha ka ụnọ enu ee ị gaghị ahapụ n'ebe a sụrụ nri ji ha ka ụnọ enu siere gị ofe egwusi si agbagịrị atị jebe ebe a na-arụ agwụ ọkụkọ ọnụ one ka e jikwanụ arụ agwụ mkpụrụ azụ ọnụ one ka e ji arụ agwụ ịrụ agwụ bụ ihe mmụọ so a na-ahapụ ebe a na-echi ọzọ jebe ebe a na-arụ agwụ ọ pụtaghị na agwụ bụ ihe ọjọọ mba agwụ bụ na e kere ụwa a. agwụ bụ ihe niile na ahịhịa dị ile bụ agwụ na nnụnụ dị ile bụ agwụ na ihe niile dị ile bụ agwụ agwụ agwụ mọ ya dịrị agwụ agwụ and um, mmadụ ibu agwụ amaka e ji sị na nwata buru agwụ buru ilo mana agwụ ịkpa mmadụ bụ ife ga-adịrọ mma ọ bụrụ na ị dịrọ in alignment na gị na agwụ gị adakọrịta ọ na-akpa gị ọ na-akpasasị gị ị ghọtago until i dozie ya mm? so ka ị ghọta ya and cheta na agwụ em agwụ na-akpa gị biko ihe izizi ị ga-eme abụrọ ịgbapụ ọsọ jee rụba agwụ Mm-mm. gbaa mbọ ka i nye agwụ oke jee ikwu nne gị nye ha ife agwụ na-eri nye ha ọjị nye ha mmanya nye ha eh, whatever ihe ọbụla i ji ka ha gọrọ gị n'agwụ ikwu nne gị jee be nna gị ka ha gọrọ gị n'agwụ be nna gị bidogodi site na ee ịmakụ agwụ ikwu nne gị na agwụ be nna gị wee na-akwadozi wee luzie mgbe ee ọ ga-apụta na ị ga-arụzi agwụ na ịkwado na ịrụ agwụ ee eh? mana ọ bụrọ agwụ mebe gị ị gbapụ ọsọ jee rụba agwụ agwụ mebe gị gbaa mbọ ka i bido nyebe agwụ oke ka ị kpọkube agwụ nye mmadụ ọjị n'ikwu nne gị ka ọ gọrọ gị na agwụ ikwu nne gị nye mmadụ ọjị n'ikwu nna gị ka ọ gọrọ gị n'ikwu nna gị n'ikwu nne nne gị ee eh? ka a gọrọ gị ọjị na agwụ ọjị nzu edo ee eh? i nwezikwa ego i tinye ya ife ndị ọzọ e, wee chebe wee luo mgbe ị ga-arụ agwụ so that mgbe ị ga-arụ agwụ ka mmụọ niile anyị na-enyebu oke ka ha soro bịa nọnyere gị n'ịrụ agwụ a etu ekene gị ụmụ nwanne m a na-ahapụ ebe na-echi ọzọ jebe ebe na-arụ agwụ ọ pụtaghị na ịrụ agwụ bụ ihe ọjọọ agwụ amaka maka na anyị na-eku ume bụ agwụ ekene m ụnụ ọma ka mere anyị n'ụtụtụ taa ise